Igbo mma mma nụ nnọọ na Ada Jara Mma TV na nke taa anyị ga-eleba anya n'ihe gbasara akara edemede tupu anyị abanye n'ihe anyị ji bịa maka ya taa m ga-achọ ka anyị mata ihe bụ edemede gịnị bụ edemede n'uche nke gị edemede bụ echiche mmadụ chepụtara n'obi ya ma detue n'akwụkwọ ka o wee nwee nghọta zuru oke mgbe onye ọzọ gụrụ ya ya nwa bụ ihe bụ edemede ka anyị gaa n'ihe anyị nwere taa bụ akara edemede gịnị bụ akara edemede akara edemede bụ akara a na-edenyegasị mgbe a na-ede edemede ka nghọta ha wee zuo oke maọbụ a sị na akara dị iche iche a na-etinye n'ederede iji mee ka nghọta ha wee zuo oke e nwere ụdị akara edemede dị iche iche a na-etinyegasị n'ederede nke mbụ bụ kpọm nke mbụ bụ kpọm nke abụọ bụ kpọmkpọm kpọmkpọm nke atọ bụ kpọm rịkọm nke anọ bụ rịkọm nke ise bụ rịkọm elu nke isii bụ akara ajụjụ nke asaa bụ akara uhie nke asatọ bụ akara ngudo that is bracket akara ngudo Nke iteghete maọbụ itoolu bụ akara mmagha omission mark akara mmagha nke iri bụ akara nkwubiri akara nkwubiri ọ dị mma anyị ga-akọwasị ihe dị n'ime akara ndị a mgbe e ji etinyegasị ha n'ahịrịokwu anyị ga-akọwa ha kpọm na-egosi na enwela njedebe n'ahịrịokwu kpọm i dechaa otu ahịrịokwu ma i tinyeghị ya kpọm maọbụ kpọm ma i tinyeghị ya kpọm ị ma na ahịrịokwu gị ka fọrọ na o zubeghị oke ya bụ na ebe ọ bụla ị fụrụ kpọm mara na ahịrịokwu ahụ zuru oke na o nweghị ihe ọzọ a ga-etinye n'ahịrịokwu ahụ ịma atụ nne m mara mma ahịrịokwu a zuru oke nne m mara mma i tinye kpọm i dechapụ ya i tinye kpọm ahịrịokwu ahụ zuru oke nke abụọ bụ kpọmkpọm kpọmkpọm ka e ji egosi ebe e nwere ihe a ga-agụpụta n'ahịrịokwu kpọmkpọm ka m nye unu ịma atụ ada gara ahịa zụta ị fụ kpọmkpọm n'akụkụ zụta ahụ e dee kpọmkpọm na ya wee gụpụtawazi ahịa niile ada zụtara n'ahịa dịka ji ede ngaji efere ụtazị aṅara mmanụ nri ụkpaka na dịrị gawazịa ọzọ na-esota ya bụ kpọmrịkọm e ji ya egosi okuku ume toro eto mgbe a bịara n'okwu kwesịrị ịkwụrụ onwe ha mana maka na ha metụtara onwe ha e dekọọ ha niile ọnụ ma na-etinye kpọmrịkọm ya ka ha wee ghọọ otu ahịrịokwu ka m nye unu ịma atụ agụụ ị jọrọ njọ e nwee kpọmrịkọm e dekwaa ị na-agụ okenye kpọmrịkọm ị na-agụ nwata nke a bụ ezigbo ịma atụ ebe a na-enwe kpọmrịkọm Ọzọ na-esota ya bụ rikọm. E ji rikọm egosi ebe e nwere nzuru obere ike na iku ume n'ahịrịokwu tupu e dere ya gawa. Ka m nye unu ịma atụ. Emeka, rikọm, Adanna, rikọm, na Onyeka, bụ ụmụnne nke a bụ ịma atụ ebe a na-enwe rikọm n'ahịrịokwu nke na-esote ya bụ rikọm elu rikọm elu eji ya egosi ebe na na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ rikọm elu ịma na enwere na nnyemaka ngwa nwee na mbuụzọ ya bụ na eji rikọm elu egosi ebe na na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ ịma atụ ya bụ n'ite ka mmiri dị idecha na itinye rikọm elu tupu ide ite otu a ka esi ede ya n'ite ka mmiri dị nne ya bi n'aba idecha na itinye rikọm elu tupu i dee aba otu a ka esi ede ya ọzọ na-esote ya bụ akara ajụjụ eji akara ajụjụ egosi ahịrịokwu bụ ajụjụ ịma atụ ya ka m nye unu ịma atụ ya olee ebe ị gara ọzọ na-esote ya bụ rikọm ngwu rikọm ngwu quotation mark rikọm ngwu quotation mark eji ya egosi ebe onye kwuru okwu dịka o si kwuo ya ka m nye unu ịma atụ ya Uchenna sị Ujunwa adịghị anụ ihe nke na-esote ya bụ akara uhie a na-etinye n'ahịrịokwu mgbe a na-edechapụghị ihe a na-ede n'ọgbara ya ewere bidokwa ya na nke na-esote ya mgbe ahụ ka a na-etinye akara uhie ejikwa akara uhie ejikọta nnyemaka ngwa na omeka ngwa ọ na-enyere aka n'ahịrịokwu ịma atụ ya bụ nnenna na-agba ọsọ nnenna na-agba ọsọ ide na itinye akara uhie tupu ide agba ọsọ ọzọ na-esote ya bụ akara ngudo bracket eji ya egosi ihe ndị na-esoghị n'usoro ahịrịokwu mana ha na-akọwa ihe ahịrịokwu ahụ na-ekwu ịma atụ onye isi ụlọ akwụkwọ anyị Odoziakụ Suzan Ono abụka ezigbo mmadụ idebe Odoziakụ Suzan Ono ị ga-etinye akara ngudo na mbido ya na nkwụsị ya tupu idechapụ ahịrịokwu ahụ ọ dị mma ọzọ na-esota ya bụ akara mmagha

ịmaatụ emeka mere nke ọma n'ule amagha mere ha dee sọsọ emeka nke ọma n'ule ihe a ga-eji tinye akara mmagha ebe ahụ bụ na echefuru ide mere emeka mere nke ọma n'ule mana etinyezie akara mmagha edenyezie mere ọ akara mmagha ahụ na-egosi na o nwere ihe echefuru idenye n'ahịrịokwu ahụ ọ dị mma ọzọ bụ akara nkwubiri eji akara nkwubiri ezipụta na edechabeghị ihe ebu n'uche ide n'ahịrịokwu akara nkwubiri ịma atụ ya bụ nke bụ eziokwu bụ na pọmpọmpọm nke bụ eziokwu bụ na pọmpọmpọm onye ọbụla gụrụ ihe ahụ ga na-ege ntị ka ọ mara nke bụ eziokwu maka na ọ ma na edechabeghị ihe ebu n'uche ide n'ahịrịokwu ahụ ọ dị mma ndị be anyị ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe omume anyị n'Ada Dị Ọra Mma TV na nke taa ana m asị gị onye ọma sonyere m daalụ daalụ rinne biko chetakwa pịara m aka n'akara like n'ihe onyonyo a i kiriri ugbu a ọ bụrụ na ị pịbeghị aka n'akara subscribe gị pịa ya aka ka ọ nọrọ na tensị ndị n'azụ ka ọ nọrọ na tensị ndị n'azụ ka ọ bụrụ subscribed ka ọ hapụ ịna-enye gị command to do ka ọ hapụ ịna-asị gị subscribe ya bụrụzie na ọ sịgo gị na ị subscribe go biko ọ bụ na ị subscribe go apịna ya aka ọzọ hapụzie ya otu ahụ ma na-apịrị m like na-apịrị m aka n'akara mmasị n'ihe onyonyo niile ị na-ekiri n'igwe mgbasa ozi YouTube channel m a ana m asị unu biko unu nyekwaranụ m aka na-ekesara ndị ọzọ click on the share button help me and share to others on your social media platforms biko ka anyị nyere aka na-akwalite asụsụ anyị na omenala anyị ọkwa unu ma na asụsụ Igbo amaka asụsụ Igbo dịkwanụ ụtọ ana m akụzikwa igbo na zoom app ya mere kpọtara m ndị enyi gị na ụmụaka ndị niile kwesịrị ịmụta asụsụ igbo a ka anyị nabata ha n'ụlọ mmụta anyị ka onye ọbụla bido mụtawa asụsụ igbo ka anyị na-asụ ya ka obodo anyị na-aga n'ihu daalụkwanụ ka emesịanụ ọ dị n'ụbọchị ọzọ